siad soft faoi like feicim daoine eile just seasamh Níl siad soft faoi. Níl siad seasamh istigh. Chuaigh Like, isteach ag féin trá isteach, get Dóilín, on with it. an trá is faide sa domhan, agus bhí physical pian i mo chosa dul isteach ann. Not mar gheall ar an ngaineamh, mar gheall ar cé chomh fuar is a bhí an uisce agus is May atá ann agus I don't understand cén chaoi a mbíonn daoine ag snámh in November agus December agus January agus February, it's just. I don't know tá daoine just nó. Tá sé hard core like is i gcónaí daoine sort meánaoise daoine sine a bhíonn ag dul isteach an bhliain uilig like bhí fear inné thíos ag Bóthar na Trá like 70 ag dul isteach not a bother to them and I'd say go dtéann siad an maidin. Yeah agus like straight in no kissing like is like straight isteach uisce. Tá mise like cosa dipped isteach nice little ice bath dom féin and then amach liom tá mé happy out. No balls dippage, no shrinkage ag tarlú, it's ok. So is go dtí mo chos.
Oh no, caithfidh tú dul isteach i gceart agus ligean don corp téamh suas, i ndiaidh bomaite bíonn tú te? No, 'cause that's impossible, níl do chorp ag téamh suas agus teach freisin.

ollmhór againn. Tá Áine geallta. Comhghairdeas Áine. Chonaic muid an, chonaic muid, chonaic muid an ding ar ar fad, chonaic muid the post ar Instagram agus muid ag súil go mór leis an bainis. Sin an rud a tharlaíonn, nach b'é? Sin an rud a tharlaíonn? Sea, Cén fáth go mise inniu? ní bhfuair mé Fáinne go fóill, fós, fós fan den Ow. gheimhreadh.
What? Does. No, bhí do, bhí do, bhí do anniversary agat, cá mhéad bliain a bhfuil seo anois? Seacht mbliain le chéile anois.

Seacht bliain?
Seacht mbliana.
Sorry, like, an t-aon caidreamh atá agamsa atá seacht mbliana d'aois ná probably liomsa agus ceann de mo boxers uisce mé.
Ah, i bhfad níos mó ná seacht bliain anois. I bhfad níos mó ná seacht bliana. Well, we're in our adult sizes, so. Ó, ná amsúil.
Seacht mbliana ó shin na scannáin a bhí istigh sa cinema ná ná The Nice Guys, Finding Dory, bhí Kung Fu Panda 3 agus anois is there like what like cúig nó sé like cá mhéad cinn acu. An bhfuil? I think go bhfuil. I think go bhfuil a couple of spin-offs with the acu.
Sílim. Ceann de na Captain Americas agus b'fhéidir an Jungle Book.
Yeah. Live action den Jungle Book. Like mm. seacht Moonlight, sorry, sin sin bliana hanig Moonlight ba. Um, so sin ages ages a hun. Sin fucking.
Sin like. Scanrel.

People versus OJ Simpson. Seo actually like not níl mé ag iarraidh eagla a chur ort, right? Ní hé sin an plean atá agam anseo. Tá tú just ag cur ina luí orm cé chomh sean is a bhfuil mé to be honest. Yeah. Well, that's that's great, man. Tá mise níos sine ná thú so. Well, tá mo bhreithlása ag teacht suas so you know.
Is le. Go gceart fiú. Gabh mo leithscéal. Beidh. Tá mucha sassy, yeah, I like it. Tá tú an-sassy.
Beidh eagrán, actually, cos beidh mo bhreithlá ag titim ar an Aoine, or ar Aoine, not ar an Aoine, so beidh eagrán úr den The Seansálaithe ag teacht amach ar mo bhreithlá. So níl mé ag rá go gcaithfidh sibh aon rud a dhéanamh.

Good one, James!
Mise an-cool, gabh mo leithscéal. Mise chomh cool agus chomh tuirseach fosta. Yeah, tá mise chun flex a dhéanamh go raibh mé ag Eurovision. I think gurb é sin an rud is cool a tharla domh le tamall anuas. So, caithfidh mé é a flexáil chomh minic agus is féidir.
An bhfaca tú aon cheann de na acts? Chonaic mé leath daofa. Ahm, so chuaigh mé isteach ag, bhí cead agam dul isteach ag an chéad rehearsal don grand final. So chuaigh mé isteach ar feadh tamall beag agus chonaic mé like an chéad dhá cheann déag ceapaim, suas go dtí'n Astráil I think was an ceann deireanach a bhfaca mé. So chonaic mé, chonaic mé Finland, chonaic mé Sweden, chonaic mé ehm.

b'fhéidir like yeah chéad duine ansin being like woo like maith sibh or whatever like bhí sé ri- iontach um, bhí sé iontach coimhthíoch. But yeah no chonaic mé cúpla de na acts sin um, chonaic mé Jedward Tá sé chonaic- tú ag caint le aon acu. I know go mbeifeá le Jedward, but raibh- raibh tú ag caint le aon cheann de na acts bhí

Ghosted, go hiomlán Ghosted taibhse marú bhí mé croíbhriste. Left on seen? Ní amháin sin, chuir mé teachtaireacht chucu fríd leathanach Joe fosta agus bhí mé istigh ar an Instagram logins le é dhéanamh níos oifigiúil because obviously bhí sé just ó mo leathanach féin like agus chuir mé teachtaireacht eile chucu le bheith like hey seo Hugh, chuir mé teachtaireacht chucu fríd TikTok agus bhí mé ag iarraidh déanamh cinnte an bhfuil sibh saor le haghaidh agallaimh?

beo agus ansin ag feiceáil iad like sa slua agus an rud a bhí ag gabháil ar aghaidh. Definitely Finland was an ceann a bhí ba cheart go mbeadh an bua acu, cos fuair siadsan dhá phointe déag, so fuair siadsan an top score ó 8 tír dhéag i rith an vóta poiblí agus ní bhfuair Finland é ó aon tír. It was only mar gheall ar na vótaí a thug an jury daofa sin an fáth go raibh an bua acu sa deireadh. Obviously bhí go leor daoine ann leis an public vote le iad a chur trasna an líne but it was like I think bhí sé bhí like dhá chéad pointe acu ón public vote agus bhí like 380 pointe ag Finland sa public vote. So yeah, I think mar gheall cos tá, bhí na lads ó ABBA ansin fanacht leis an gradam a thabhairt do Loreen agus bhí, tá sé 50 bliain ó bhí an bua ag ABBA an mbliain seo chugainn so it's kinda like, it's a bit too

as Sweden so anois tá siad ar an leibhéal céanna le an méid bua a bhí ag Éirinn.
Yeah. Being passed out. So I, yeah, it's a bit sus. Ana, ana sus. Ana, ana sus. Ag rá sin, tá amhrán s'aici sáite i m'intinn ón, ón Satharn.
Cin, t, tattoo u, u, cin, si, cin, Yeah, agus na, na, na hingne fada, the, under the heart for sure. Do you know cad a cheap mé? Germany absolutely robbed. Níor cheart go mbeidh Germany an ceann ag an bun. Aontaím!
Shíl mé go raibh sé kind of cool. Bhí sé deadly!
Heavy metal lads! Agus bhí an Astráil, is breá liom leis an Astráil go ndearna sé go sé seo like death metal La Valley Treat. Yeah, bhí bhí like metal bhí like metal breakdown i lár an rud. Bhí mise chomh 'cause but bhí daoine, seo an rud is craiceáilte faoi so, Ní raibh mise ag amharc ar an comórtas sa like media centre so bhí media centre acu agus basically like warehouse mór a bhí ar chúl an an stáitse ar chúl an arena agus bhí na iriseoirí ar fad in ann um, coimhéad an seó ó an áit sin agus a bheith ag you know, sin áit a raibh an press conference rudaí sin. Bhí mise like fuck that, níl mé chun dul ansin because like ní bheidh an craic ann so chuaigh mé chuig an fan village next, like thóg siad basically stage ollmhór agus rudaí in aice leis an arena le coimhéad an seó agus bhí sé cineál cosúil le ceolchoirm beo bhí siad you know ag streamáil amach as na speakers ollmhór seo agus bhí um,

sí mar achan country yeah daoine like bhí like daoine just ag screadaíl basically an t-am ar fad like faoi agus na saineolaithe sin an rud a bhí mé ag dul a rá bhí saineolaithe ansin a bhí a fhios acu achan amhrán cheana féin agus bhí like ag dul like achan lá le éisteacht agus bhí siad rinne siad like leaganaí beo dá amhrán s'acu like ag an village so sular chuaigh siad siar chuig an arena agus ehm tá tá like Eurovision like like fanatics ann. Like bhí a fhios agam go raibh daoine ann a mbeadh agus bhí an an-eolas acu ar na bliantaí you know a chuaigh thart agus you know na na artists ar fad agus rudaí mar sin ach like nuair bhí muid ag sin eh, bhí daoine ceol na na amhrán na na focla ar fad le achan amhrán em, sular fiú bhí siad ar stáitse le grand final like just tá sé is an ceann de deireadh seachtaine is fiáine a bhí mé ag riamh

agus tá físeán agam dó because obviously you know caithfidh achan rud a bheith a bheith taped but bhí sé yeah bhí just like tá daoine thall ansin chomh cordial ar aon nós like obviously tá Éirinn cordial but nuair a bhí mise liom féin ag déanamh taifead ar daoine like go leor leor na daoine bhí daoine like chats a thosú liomsa de ghrá like nó tá déanamh an airing like so like you know scair like full eile has clock like tá sé chomh doiligh a dhéanamh ach thall ansin bhí achan

Ní raibh am agam. Like croí an chathair, Anfield. This is really Liverbird ar bharr an chathair though. I was going to say, Liverpool One is definitely croílár an chathair agus the docks agus rudaí mar sin. Tá Anfield like tamall maith uaidh sin. No, tá mé ag rá gur croí an chathair é, ní croílár an chathair, croí, the heartbeat, an áit a thagann muintir Liverpool le chéile. You know? An dtuigeann tusa gur? Fear ó Loch Garman a thug cead dhóibh an áit a dhéanamh in Anfield. Tá stair muintir na hÉireann nasctha leis an áit, Hugh, come on.
What are you talking about? No, let him cook, let him cook. Is fear as Loch Garman a thug an talamh dhóibh le haghaidh.

Geallaim duit. Geallaim duit anois an céad uair eile atá mé in Liverpool. Rachaidh muid go rachaidh muid go go go Anfield. Níl sé ach le cur i bhfeidhm anois. Tá brón orm.
No. Tá brón orm. An an an rachaidh muid dó? An rachaidh muid go Sweden an bhliain seo chugainn? An ndéanfaidh muid um Eurovision an bhliain seo chugainn? Sure, dar le Twitter tá muid um is muid a bheas ag hostáil.
Ó yeah sorry yeah dúirt cé a dúirt arís go raibh muid chun a bheith. Eoin Finn. Yeah. Ba cheart dúinn é an bhliain seo chugainn. Like honestly nuair tháinig Dustin ar an scáileán ag ceann de na bhí sé ag ceann de na semi-finals semi-finals agus like seo an dóigh a fheiceann an domhan muid. Just a turkey a dirty old turkey no don't get me wrong bhí Dustin iontach nuair bhí muid inár bpáistí ach é a rinne an cinneadh é a sheoladh sall.

agus sin na it's like an an record is measa atá againn le ó like le bliantaí basically. So Well, at least um, má b'in an chaoi a fheiceanns an domhan, well, at least Europe. At least tá muid breathnú delicious. But sure tá an bloody domhan uilig istigh ann anois. Ar chuala tú an dóigh go raibh siad á like was it?

Brexit honey. They voted themselves Well they out. can't move from the continent. No but tá siad just ar But sure they're not on the continent. But like they're in European con- the- Tá muid ag continent Europe. It's one continent.
Like it- No but an fáth go raibh siad ag rá UK is Ukraine because bhí an UK mar hosts agus bhí bean ó Ukraine ann chomh maith mar láithreoir just like

Well trí style different ag so well, basically trí in one go órán ag go mm. se af le aine cá orintí poppy beidir nó beidir beganí trad seán and then go go Hugh agus I don't have a fucking clue it is a Hugh because this is now gone everywhere I'd say go big most of heavy metal no, I'm... and then for the finale on a sad country to bring everyone down

yeah. James ag déanamh rap and then thig liomsa an chorus a chanadh sa lár like real Eminem, Rihanna style but trí Ghaeilge. Ant on the decks réidh le dul he's a tá sé ag cruthú an cheoil cheana féin. Bíonn deacracht ag daoine mo chanúint Conamara a thuiscint ar aon chaoi. Imagine cén chaoi a mbeadh sé dá mbeadh mé ag rapáil.
Bhuel, dá raibh in ann. Slab dún do bhéal isle mo scéal. Dúil ar a, dá raibh Des Bishop in ann é a dhéanamh agus an leaid a bhíonn ag rapáil le Kneecap ar baggies ar an talamh, má tá seisean in ann é a dhéanamh fosta, then tá seans ar, ag MC Muipéad, tá seans ag achan duine an rap a thuiscint. Sure, ní chaithfidh tú é a thuiscint ar aon nós, cos. Ní chaithfidh tú é a thuiscint. I gcónaí na hamhráin is deise sin iad na cinn a chanann daoine i dteanga s'acu féin, could be. Yeah.

Nuair a théann muid isteach ar an tír níos mar ag na hurt an comórtas. Sin an vibe a bhí ann i gcónaí.
Sin feachtas a thosú.
Ní just uair an maith chun isteach léa. That could do it as well.
Listen, I...
Catherine Martin an t-airgead uilig atá le bheith úsáidte do na arts sa tír seo just a chur a chur amach as an tír.
An banna cheoil a dúirt daoine gur cheart dúinn a sheoladh is ea The Scratch. An bhfuil siad ag éirí as The Scratch? No. Tá siad unreal.
It's lads a ba bhreá leo ar fad a bheith like i metal bands basically agus ansin but then bhí siad ag buscáil le rudaí acoustic ar fad so now seinneann siad like acoustic like folksy like

eh, gléasta suas mar like, an taobh istigh de um, eaglais agus bhí uh, nó séipéal agus bhí uh, like, cro- you know, like an, an altar agus an cross ar, but an cross bhí sé mar uh, Guinness keg. So bhí ar, ar, ar léir ár rith siad suas go dtí an cross and they pull it down agus bhí pionta Guinness acu um, amach as an rud. Tá, tá sé just perfect.

like, go raibh an oiread iontas orm go céard a bhí mé a fheiceáil is a chloisteáil agus bhí mé just ag iarraidh tuiscint a raibh mé actually ag cloisteáil an rud a bhí mé a chloisteáil. So yeah bhí go leor yeah sin experience a bhí ann.

Tá daoine ábalta mé a fháil ar Flathartach ar Twitter, Flathartach ar Instagram agus Flathartach ar TikTok. Agus más ag iarraidh mé féin a aimsiú, tá mé ar Hugh Carr here ar Twitter, Hugh Carr here ar Instagram agus Hugh Carr ar TikTok. Ná déanaigí dearmad, ticéidí go fóill ar fáil le haghaidh Féile na Gealaí agus muidinne ag déanamh seó beo ansin